Yeah, yeah, yeah. Maps Media. From Blantyre to Lilongwe, we ride. Eh. takulandirani ku maps media podcast talk show ndipo muli ndi ine angela chunga komanso mzanga alex khozi chimbizi

mapozishoni ambirimbiri koma inuyo munasankha pozishoni ya deputy speaker ndiye tifuna zoti wina aliyense payekha afotokoze reason yomwe iyeyo wasankhira pozishoni ya deputy speaker choyambirira i can say that uh, there is a great gap between the students and the, the student union so as a speaker

they have to be the students have to be interacting more ndi anthu amene ali chani kumtunda pamene akuwasogolera so ineyo ndawona ndikayimira i'll make sure kuti zimenezo zichitika ma interactions between ma students ndi kumtunda zikumavuta kwambiri and sometimes the students amafika extent kuti ah ifeyo ndawona kuti tikagwidwa ndi vuto we don't have to go through the bsu we just have to go towards the doctor's office and explain our problems kuti mwina mwake zingamveke so ineyo after kuona zimene ndikuona kuti ah no this is not necessary because adosa tikuwadalira amene tikunenawo adosa amakhala busy ndi munthu wa busy ntchito yake siyongoyang'anira ma students okha chonchi alinso ndi ntchito zina he is also a lecturer sometimes amakhala kuti ali mu class sometimes amakhala kuti wachokapo sali pasukulu pano so tikakumana ndi vuto kuti tizipangira kuti always tizipita kwa dosa ndaona kuti pena pake zimavuta and sometimes students end up giving that pa bunda paja palibe munthu amene angakuthandize so as Prexon Sunza I just want to make sure that there should be no any other gap between students and the students union student council so I will make sure that zimene zozo satani sazachitike

ndikakawina tikapange zoti ma general assemblies-wo akachitike ndipo anthu azikabwera mwakathithi chifukwa anthu enaso samaziwa zoti kumakhala ma general assemblies nde apa ndikufuna kuti anthu azikabwera kuma general assemblies azikaziwa zoti school ikudusa muzakuti muzakuti muzakuti kuti we should commun- communicate properly ndikhale mediator wawo oti zinthu zakumtunda ndi zakumusi zonse tikaziphatikiza zizifikira wina aliyense something like that Uh, choyamba ndifuna ndinene kuti deputy speaker kapena speaker ntchito yawo ndi imodzi onena ngati wina kama kukhala ngati kuti ali pamwamba pa mnzake deputy speaker kapena speaker ndi engine ya bsu mu bsu kuti china chilichonse chiyende bwino there is a need of a speaker which need to coordinate, could coordinate with the other president apakakhala kuti pachinthu chinachake sichikuyenda bwino ngati welfare ya mastudent sikuyenda bwino deputy speaker kapena speaker akuyenera kuti akakumane ndi social welfare on upon issue kuti issue ipangidwe solve ikakhala tika- tikamapanga organize ma meeting meeting kuti iyende bwino its not only the effort ya speaker komano kuti iyende bwino deputy speaker he must try as much as possible to put effort to assist the, the, the speaker kuti zimene uh, olo ninene kuti the meeting imene mukupanga organize yo yapangidwa uh, yapangidwa conduct mu nthawi yabwino komanso uh, mu

Sawapanga samaika ma activities ena aliwonse kuti basi amangoitanisa kuti we have a general assembly basi angotumiza ma groups and what that so ineyo if I'm voted into that position eh, zomwe ndingapange kuti half of the school or three quarter of the school ipange appeal I would involve anthu amene ali mu sports Kukakhala sport ina iliyonse ngakhale kuti sport yo ndiya ma inter classes kaya ndi ma inter hostels kumazaza the area ya pa ujeni ya pa, pa ground pamazaza so i would involve them kuti apangise apa tipange sport ina yake kaya ma inter classes ndekuti ikakhala kumuja pa half time ndibweretse mfundo zomwe ndabwera nazo ndipange communicate kwa anthu anthu samabwera pa half time amakhala kudikira the other region, the other end of the section ya sport ndikuti i would speak kupanga address my issues what was ndikuti ndikhala ndapanga address half the population kapenanso in- involving other activities omwe angapange akubundeti ngati mu college home je ka fun activities indoor games kuti no anthu abwere ndipange address the issue

ma student tizikhala tizi- tizita ku- kupita ku general assembly kukatenga mavuto a anthu timve kuti anthu ah, ah, mavuto amene akukumana nawo ndi chani ndipo the way forward yake ingathe kukhala kuti chani ndete the next year meeting imakhala kuti maybe you address ma, ma, ma problem amene anapangidwa raise pa first uh, general assembly like that it will make ma, ma student ambiri kuti azipita as it will be a way like of getting ma- mavuto awo kuti

so you must have you must look carefully kuti ma students apanopa akukumana ndi mavuto atiwo nde tiwasove bwanji so we have we, we can communicate kutengera ndi mavuto amene ma students atani akukumana nawo chifukwa munthu ukamuuza zina kuti eh akulu tabwerani kunoko pali nkhani yakuti yakuti tifuna tisove imeneyo i- ili vuto loona kuti iye akumana nalo automatically mm, a person cannot hesitate abwera mwachangu kuzatani kuzapanga attend that general assembly eti magaye tamva mmene talandira innocent ndi pekson adzathandize kuthesera vuto la low attendance during ma general assembly funso lachitatu funso lachitatu ndilokuti pamudzi pano siwamalephera kukhala mikangano pakati pa students council ndi ma students students council ndi ma students inuyo patati pali mkangano there's a conflict between students council ndi ma students vuto limene lili how can you address it okay uh, choyamba tinena kuti tipite kwa ma student ineyo ndipange approach ngati ma student anzanga ndiziwe kuti vuto ndi chani eti vuto lijalo ndi- ndikalitenga ineyo now i will take the problem imene mwa- mwapanga mwa- mwa- mwa- ma student aja anena kuyipitisa ku administration See, ikapita ku administration is not that kuti ndingathekere kuti lero ndi lero ndipase solution as i've said ayi timapanga wait i will be going there regularly

kungoti wina is privileged to have a title komano tonse ndife ana a school ndife ma equals so kubwera ngati student to student kuuzana kuti mani chavuta ndi chani anena "Ah, awo amazifira hey njanjani uzifira kuti ali mu bsu hey wati wati tikapangana kuti ah, ino tangodikani awawa aphwera sipopano msadadaule mune awa anangozipopa pangochitika china chake aphwera msadadaule ndipo nkhani yonse ingathe kusova bwino mwine fere tonse ndife ma equals we are all students pasamapezeke kuti ayi wina ali pamwamba kaya wina ali pachani ndiye ndingathe kuibweresa choncho kungophwesaphwesa As a deputy speaker, choyambirira is listening kuti zinthu ziyende bwino. So first of all, ngati pali mkangano as deputy speaker, I will make sure that choyambirira ndimvetsere kaye kuti zikuti bwanji. Listen to both sides kwa ma students amene akuoneka kuti mwina mwake kaya akudandaula kaya akudandaulidwa ndi magaye amene akuoneka kuti ali mu council going to them listen to their problem kumvesesa then going again to the council kukamvesesaso kuti kodi zikuti bwanji apa afotokozeso mavuto awo ndimvesese then bring in a solution nkukambirana kuti basi tipange bwanji tipange bwanji let's sail in the same boat kuti zinthu zitani ziyende thank you Alright, masede sababunda amene ndi magaye amene akupanga aspire position ya deputy speaker and tafunsa funso la conflict ino mwamva mmene ayankhira ndi mmene angapangire solve mikangano sakho ndano kuvote ndano anthu akuimira ndati Ndi omwewa. okay going to the fourth question you guys ndi ma students ndinu ana a school mudaya makolo inu mupanga campaign nde looking into your campaign panopa kuti mukupanga aspire as the deputy speaker what might be some of the challenges amene mukupanga face in your run ena amatha kumatilowera kaya kuma inbox kumatitukwana kaya chani komano i know that's what a, a leader must go through and uh, as a leader i know kuti siwina aliyense amene angathe kukukonda you can't make a decision to satisfy everybody you see so no nde it's just okay and i would just uh, encourage uh, azizanga amene mwina mukuona kuti uh, kaya pachina chake chimene umapakapo muzitipanga approach bwino ndife anthu omva mavuto ndizo ndi- ndife anthu omva maganizo a anthu ngati pachina chake tipangeni approach tithandizana ziyenda bho zikomo kwambiri First and foremost, nkhani ya balancing academic life ndi kupanga izo zonena kuti introducing myself kwa ma students anzanga kunena kuti amvesese kuti ineyo ndikuyimira pa position yakuti yakuti and kuti ndizabweretsa ma solutions bunda ndi community yayikulu so reaching out kwa student aliyense eh ni nkhani imene akuti imafunika ndi, ndi magobo amafunika kuvala zilimbe so zimenezo komano tikupanga ndithu and china tisanayiwale skepticism ikuchitika kwambiri sometimes kukumana ndi mastudents ena amangofila ngati kuti ah kodi union iri yapanopa atu ndi union yake kuti anthu amangokhala it's not a union yonena kuti can bring solutions to the problem that students are facing no nde zimenezo zimakhaladi zina zake kuti ah, munthu akuuza ah, kodi inuyo mukufuna kuti muzakhale pakuti pakuti ah, mungabweresedi ma solution panopa samabweresa ma solution itu so ndi zina zake munthu umazi- umazipiriradi zina zake of which iweyo ngati ineyo personally I'm aspiring for the, that position imene akuti ndibweresedi ma solution abwinobwino pasakhale mavuto kwambiri between ma students ndi council kapena students ma students ndi administration ayi ma students azikhala mosangalala bwinobwino that's all

It's not nice. But anyway, yeah. Yeah, ngati sindinakusangalaseni mungopanga zoti ndikusangalaseni pang'ono mukangondivotera yeah samanyozani komanso zomwe anena zoti kupanga reach ma students onse ndi zinthu zovutadi kwambiri campus has a lot of students more than 10000 nde kuti upange approach wina aliyense kumupanga convince eh zimakhala zinthu zovuta kwambiri nanjinso nthawi yoti funika ukalowe mklasi funika utani yeah mapurojekiti so not nice not nice eetu magaye tamva kuti maaspirants athu akukumana ndi mavuto osiyanasiyana ena kuloweredwa ku inbox kutukwanidwa ena kuyang'aniridwa pansi chifukwa ndi mtsikana ena kupanga balance academic life ndi campaign

type shit. gang gang, confidence level, composure 100%. Eh? Hey. Uh, tikamakamba za leadership is not about gender issue kuti munthu wansikana kapena munthu wanyamata mm. wina aliyense atha kukhala mtsogoleri zimangotengera kuti munthuyo ali ndi ability yoti atha kukwanisa osati kuti ndi nyamata kapena ndi nsikana koma atha kukwanisa kusogolera zake nkhani yambiri imakhala pamene popo ndi mmene ndingayankhire in short okay zikomo kwambiri okay thank you pa nkhani yonena kuti tikupanga mpikisano ndi nsikana enafe ndi anyamata inenso ndi nyamata of course Ih, ndiyambenso alright pa nkhani yonena kuti tikupanga mpikisano ndi msikana imeneyo singakhale nkhani yonena kuti i can underrate the person because in politics most of the time you don't have to underrate your opponent because you don't know kuti mapulani amene akupanga iye ndi otani iyeso ni munthu otani chanchani kapena chakuti chakuti because ine ndikuyimiriranso girls inanso boysnso ndikuyimiriranso pati so you don't have to underrate each other thank you eyetu magaye tamva kuti leadership has no gender tikumvanso zimene zikuchoka kwa anyamata amene akupanga aspire pa position ya deputy speaker akunena kuti leadership has no gender whether you are a woman whether you are a man you have the same capability to lead eyetu nde tiyeni tikavote mwanzeru moganiziranso pamawa Do you have anything you'd like to address to the general public, the Bunda Board at large? Okay, uh, ineyo chimene ndingawuze anthu aku Bunda ndi kuti uh, tikamapita ku zisankho kukavota you need to consider mafacts uh, komanso ma ability a amene tikukavotera and I would encourage wina aliyense kuti akandivotere ineyo pa position ya deputy speaker including maoponenti azanga based on my ability because I know kuti ndingathe kuwapanga serve bwino as a BSU deputy speaker zikomo kwambiri alright mawu amene ndingakambe apapa kwa maswesa anzanga amene mukutionera apapa ndonena kuti just encouraging you to vote for Pexon soon because this person is passionate pa nkhani imeneyiyo and sazakukhumudwisa nkhani yayikulu want to bring in to, to narrow the gap between the students and the student representative council so when you vote for Pexon mungoziyiratu nakuti gap imeneyo sikhalapo